Amen. amalawi azanga akomanda wa malawi defense force wandidziwitsa kuti zimene ndinatuma kuti afunefune ndi kupulumutsa amene angapezeka amoyo pa ndege imene idasowa itanyamula vice president wathu ndi anthu ena 9 ntchito imeneyo yatha yamalizika ndipo ndegeyo yapezeka koma ndili omva chisoni kwambiri kukuwuzani nonse kuti ndi tsoka losasimbika chifukwa mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi phiri lina ku chikangawa ayipeza itawonongekeratu yonse popandanso opulumuka ndipo onse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndegeyi idaomba phiri palibe mawu palibe chichewa chimene chingafotokoze kusweka kwa mitima yathu ndipo ndikuganiza kuti ululu ndi kupweteka kumene tonse tili kumva pa nthawi ino komanso ululu ndi kupweteka zimene zikhale nafe m'masiku akubwerawa masabata akubwerawa mmene tili kukhuza imfa yotere nzosasimbika ndidziwanso kuti kumadutsa mnyengo yotere zikutipangitsa tonse kukhala anthu akakasi otayika chifukwa imfa ili ndi mphamvu yotikumbutsa tonse kuti kunena zoona tilibe ulamuliro pa zinthu zambiri zochitika pa moyo wathu ngakhalenso pa miyoyo ya amene timawakonda tikukhala kakasi chifukwa choti anzathu awonongeka mu ngozi yoyipa ngati imeneyi ngozi yakuti ikadakhoza kuchitikira wina aliyense wa ife Tikukhala kakasi chifukwa choti tsiku ngati limeneli n'tsiku lotikumbutsa tonse kuti tsiku lina mwa masiku akubwerawa, olo tsiku lina lililonse, imfa itibwerera kwa aliyense wa ife. Ndipo ikafika, sitikakhala ndi mphamvu yoiletsa. Ndege imeneyi ndege yakuti ineyo ndagwiritsapo ntchito kambirimbiri m'maulendo ngati omwewa. Ndege yakuti enanso anagwiritsa ntchito posachedwa pomwepa dzanadzanali. Ndege yakuti dzulodzuloli mmene anthu anayendapo kuyendetsa kubweretsa kuno ku Lilongwe bwinobwino maola ochepa ngozi isanachitike. Angakhale kuti ndege yakuti tayendamo komanso oyendetsawo ndi anthu oyidziwa bwino, china chake chinachitika choyipa chakuti sitingadziwe chifukwa anthuwa mmene anawuzidwa kuti azibwerera ku Lilongwe pokanika kutera ku Mzuzu. ndege ija m'malo mobwera kuno yagwa ndi kupha aliyense amene anali momwemo kutisiya tonse tili kakasi kukhala ndi mafunso mafunso akuti ngakhale mayankho ake sachotsa kupwetekako ayi kapenanso mmene tikumvera chifukwa cha amene tatayawo ndidziwa kuti kwa aliyense wa ife kumva kupweteka komanso kukhala kakasi pa nthawi ya ngozi yotere zimatipangitsa kukwiya komanso kuvulazidwa mu mtima chifukwa sitikudziwa chachitika nchiyani Ndipo ndifuna mudziwe kuti ngati mumva zimenezo, ineyo ndikumvetsa chifukwa inenso ndikumva chimodzimodzi. Ndiye popeza tikumva zinthu zoterezi, nkoyenerera, nkofunikira kuti titonthozane wina ndi mnzake palipano komanso ngakhale masabata akubwerawa pamene tili kukhuza ngozi imeneyi dr saulos klaus chilima anali munthu wabwino tate komanso mwamuna wa mkazi wawo mary koma munthu wodzipereka wokonda dziko lake kutumikira dziko lino komanso kutumikira ndi changu vice president amene anali wolimba mtima ndichiyesa chinthu cha mtengo wapatali mmoyo wanga kuti ndakhala naye ngati wachiwiri wanga komanso ngati mlangizi wanga zaka folo zapitazi ndipo imfa yawo ndi ngozi yoopsa kwambiri ndatayika kupasuka mayi Mary wapasuka banja lawo lapasuka abwenzi ake apasuka onse amene timagwira nawo ntchito amagwira nafe ntchito mkabineti wapasuka tonse ngati dziko la malawi tapasuka chifukwa utsogoleri wawo ndi kulimba mtima kwawo kumatitakasa tonsefe ndidziwa kuti ngakhale ena amene anali mndege imeneyi ndi amayi ndi abambo aulemu wawo amenenso atumikira dziko lathu moyenera ndi mwachidwi mabanja wawo nawonso apasuka Mitima yawo yasweka lero, ndipo ndili ndi chisoni kwambiri kwa inu nonse chifukwa cha kutaya okondedwa athu. Pemphero langa kwa Mulungu nlakuti atitonthoze tonse, komanso kuti zilonda ngati izi ndi yekhayo amene akhoza kuchiza. pamene tiri kukhuza imfa imenezi, imfa zimenezi ngati mtundu umodzi pansi pa mbendera imodzi tithokoze akomanda phiri komanso timu yawo ndi onse amene athandizira kugwira ntchito ngakhale usiku wonse mu nyengo yakuti inali yovuta kwambiri kuti apeze kumene kwagwera ndegeyi kumene kwafera okondedwa athu pali pano asilikaliwa ali kalikiliki kuti abweretse mitembo ya abale athu kuno ku capital city ndipo mmene tikumaliza tsikuli tilengezanso mmene zonse zikhalire kuti abale athu a vice president wathu ndi enawo tiwayike njira yowalemekeza powona zi- zikuluzikulu zimene achita m'miyoyo yathu komanso m'moyo wa dziko lathu lokondedwa ndifuna ndithokoze kwambiri a president onse opuma amene ndawalankhula komanso aliyense wa iwowo apereka mawu ndi malangizo otsimikizira kuti tili limodzi mu imfa izi chifukwa nditawayimbira aliyense wa iwo ndisanalankhule ndi inu nonse ndinatsimikizira kuti ayambe kukhala wodziwa za nkhani imeneyi chifukwa mu nthawi ngati ino ndi nthawi imene tonse tiyenera kuyima limodzi ngati anthu amodzi ndipo ndizidalira iwo onsewa ndi sapoti yawo kuti atilunzanitse tonse kukhala limodzi pamene tili kulira maliro a abale athu okondedwa m'masiku akubwerawa. Koma koposera ichi, ndili ndi chisoni kwambiri kwa inu nonse chifukwa kupasuka uku kwakhudza tonse ndipo modzichepetsa ndili kupemphani kuti kulikonse kumene mungakhale, tengani mphindi yakuti mukhoza kulemekeza anzathu amene apita. Zikomo. ndipemphe archbishop the very reverend george desmond tambala kuti akuyikizeni m'mapemphero ayikize mabadwa- mabanja ofedwa komanso ayikize dziko lonse la malawi pa nyengo imeneyi imene tikudutsa m'zowawa chifukwa cha imfa zimenezi nde mundilole ndiwapemphe abishop kuti atipatse pemphero Zikomo. mdzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera Amen. atate amphamvu zonse tafika pamaso panu ndi mitima yosweka ngati dziko ngati fuko pamene tikulira imfa ya abale athuwa aliyense mwa iwo tikuwapereka m'manja mwanu tikupereka mizimu yawo m'manja mwanu kuti muyilandire tikuperekanso m'manja mwanu okondedwa awo mabanja awo ndi abwenzi awo tonse amene tinawadziwa kuti nawonso pa nthawi ino muwatonthoze muwalimbikitse ndi kuyenda nawo pa nthawi ino amene akumva kuwawa pamene akumva ululu tikuperekanso m'manja mwanu dziko lathu la malawi tikuperekanso m'manja mwanu apuresidenti athu ndi boma lonse ndi onse amene anagwira nawo ntchito anagwira nawo ntchito dr Saus- La- saulos klaus chilima komanso amene anagwira nawo ntchito ena onse amene anali nawo pa nthawi ya imfa muwadalitse muwathandize kuti pa nthawi ino atilumikize pamodzi tiyende limodzi tilire limodzi Tionetsa- tionetsane chikondi ngati fuko limodzi tikupereka zonse m'manja mwanu pozindikira kuti ndinu wachifundo ndi wachikondi tikupereka zonsezi m'manja mwa- mwanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu, amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.